An cluiche ceannais TG4 sroichte acu le dhá bhliain anuas, an éireoidh le Ciarraí dul céim níos faide i mbliana agus é a bhuachan de 2024? Chuadar in iomaíocht le Dún na nGall i mBabhta 1 agus bhí Port Láirge ag fuireacht leo i nGrúpa 2. Bhí Conall Ó Máirtín agus Emer Gallagher i mBealach Féich don cheann seo.
Ciarraí sásta anois trasna na páirce. Niamh Ní Chonchúir seolta isteach aici ar imeall na cearnóige. Tá sibh ag cur amach agus preabann sé sin agus istigh agus thar an trasnán ansin an chéad scór faighte. Dún na nGall ag teacht amach. go sciobtha leis an cic amach agus sin curtha isteach sásta an liathróid a bhogadh. Nic Lochlainn agus pas iontach go Keon ag teacht isteach deis anois fá choinne scór curtha isteach agus sin ag sciorradh isteach agus cúl luath do na Conallaigh anseo an iarracht sin ag teacht isteach ó Caoimhe Keon agus buaileann sé an trasnán agus isteach ag an gcúl agus sin tús iontach agus tús a bhí de dhíth orthu. Sin é agus cad faoi freagra leis sin agus táimid go hiomlán sásta fá choinne Caoimhe Keon. Chuir sí ceann sa chluiche ceannais ar fóraoil agus bhí sí breá sásta an ceann sin a chur sa líontán inniu so sin tús iontach fá choinne Dhún na nGall. John McNulty agus foireann bainistíochta an chontae a bheas breá sásta leis sin. Ciarraí anois agus iad i ndiaidh an liathróid a bhrú isteach. Mary O'Connell ag tabhairt faoina choinne agus an chosaint san í a bhrú amach arís. Galvin, Galvin ag smaoineamh fá dtaobh de agus ard isteach ins an aer ó Anna Galvin agus sin scór den scoith den chéad grád ó Anna Galvin luath ins an cluiche seo. Iontach an rud iad a fheiceáil, crógach go leor anseo teacht ar lá mar atá, seolta isteach agus ceann eile ard go dtí himeall na cearnóige. Caithfidh Dún na nGall déileáil leis agus ní féidir, tá sí curtha isteach agus luath isteach agus Danielle O'Leary ansin. Téann sí le ceann gairid agus b'fhéidir gur Katie Dowds agus thuig sí féin go deimhin go bhfuil deis anois aici curtha isteach agus in ainneoin mo dhuine a rá anseo go dtuigeann an duine istigh, bhí rud oibrithe amach acu ansin, Eimear, agus d'oibrigh sé amach go seoigh dóibh. Caithfidh siad sórt, am, imirt leis an buntáiste atá acu chun níos mó scóranna a chur ar an mbord fosta. Bhuel, tá siad ag súil. Trasna na páirce anois do Niamh Ní Chonchúir agus neart seilbhe faighte agus Danielle O'Leary. O'Leary arís agus an-chic isteach uaithi agus sin curtha isteach agus seolta thar an trasnán. Danielle O'Leary agus an-scór go deo. Arís eile Anna Galvin agus í cumasach tabhairt faoi scóranna ón phointe seo den pháirc agus Danielle O'Leary arís eile pas isteach agus anois Lorraine Scanlon. Scanlon ard san aer arís. Seo ag titim isteach agus arís eile. Titim thar an trasnán. Caithfidh sí scaoileadh leis, b'fhéidir, taobh eile den pháirc agus an clog ag imeacht ar Dhún na nGall agus ionsaí amháin, b'fhéidir, Nic Lochlainn. Nic Lochlainn, brú isteach. Nic Lochlainn leis an iarracht seo, seolta isteach ó Nic Lochlainn agus thar an trasnán agus sin scór iontach chun iad a chur ar comhscór agus an t-am ag imeacht. Ach Nic Lochlainn agus sin ar dóigh go raibh siad ábalta sin a dhéanamh. Neart anois sínte ag Dún na nGall, Niamh Carmody. Pas iontach déanta agus anois Brosnan ag brú fríd Brosnan agus Carmody, Carmody arís eile ag tabhairt faoi agus seolta isteach agus an chéad scór anois den darna leath faighte ag Niamh Carmody agus scór bhreá. Dún na nGall ag seasamh in airde agus caithfidh Ciarraí dul amach ag na taobhanna arís leis. sásta sin a dhéanamh. Brosnan arís agus pas iontach tugtha isteach do Galvin. Galvin i gcónaí sásta scaoileadh leis. Galvin leis an iarracht seo agus an scór mar a fuair sé ins an chéad leath. Ceann eile ó Anna Galvin agus scór den scoith agus míshlachtmhar anois leis i lár na páirce. Aisling O'Connell agus í ábalta sin a phiocadh suas. Tá Reina ar fáil ar chlé. Agus iad ag teacht fríd beirt anois ar fáil, Dillane agus é caite amach aici siúd agus seolta isteach ó Emma Dineen agus curtha isteach agus sin scór iontach ó Emma Dineen agus iad ag brú fríd. Í spreagtha i ndiaidh teacht isteach ón bhinse lár na páirce bainte aici agus iad ag teacht fríd lár na páirce. Deis anois do Dhún na nGall cúl. Deis curtha isteach agus ag dul thar an trasnán ansin agus ag an deireadh ansin an ghluaiseacht agus an luas ag teacht fríd. Suzanne White agus deis anois iad a chur ar comhscór curtha isteach ag Suzanne agus an ceann seo ag dul isteach agus thar an trasnán chun iad a chur ar comhscór anseo ins an chéad bhabhta den chraobh i mBealach Féich agus Suzanne White ó na Cealla Beaga a bhí an phointe ansin agus mar sin de 1-6 faighte ag Dún na nGall anseo. Cúl agus sé chúilín ag Dún na nGall, naoi gcúilín ag Ciarraí.